Moni ndine Jack ndiye weekend ino kukwenera kukhala nkhani ya Oscar Pistorius koma yatalika ndi alendo yosagwira nde weekend yake ndi yayitali ndi holiday kumene ndili holiday yotha mpaka mawa Monday ndiye zimene zitachitike ndingoonena nkhani iyi

mmene amafotokozera munthu wakeyo kunalibe zambiri zochitika koma fact yoti ankakonda kuona mamagazini ama bodybuilder azibambo aja ama, ama muscles ya chani iye anayamba kusilira kupanga zimenezozo ndi nayenso anayamba kumapanga zomwezo anayambira ku austria ko ankafuna kuti akalowe mu mpikisano wa eh, mr universe ma bodybuilders amphamvu kwambiri zanthu za ma muscles izi ndi analimbikira mpaka anapezeka kuti chifukwa choti zimayenda anasamuka anapita ku america kumene amalimbikira kwambiri kumene zimabeba kwambiri za ma competition izo ndi anapezeka kuti atapita kumene kuja anayamba kumatchuka zimamuyendera anawina mr universe ali ndi zaka 20 kenako anawina title ya mr olympia ka 7 eti nde ndi kambiri eti anthu amanena kuti ndi one of the greatest olympians of all time eti nde ndi munthu onena kuti record yake ndi yapamwamba kwambiri nde mpikisano ngati wa universe zimakusintha zimakupangisa unena kuti uyambe kupeza mwayi kwambiri eti mwayi yosiyanasiyana chimodzimodzi anthu amene azimayi amene amawina miss miss achina miss universe miss world amapezeka kuti zitseko zambiri zimatseguka amapeza mwayi acting chani zinthu zosiyanasiyana zonena kuti sakanatha kutani kupanga chipanda kupanga zimenezozo nde nayenso zinthu zinayenda chifukwa choti anayamba kumamuyika m'mafilimu mafilimu oyambirira aja kuyambira m'ma 1980s mafilimu ngati achina conan the barbarian mafilimu ngati achina conan the barbarian achina red sonja mafilimu ngati achina running man eti zinayamba pang'ono pang'ono choncho koma anapezeka kuti mu nthawi imeneyoyo zimayenda ndi anthunso amamukonda pafupifupi dziko lonse swazi swazi aliyense akudziwanso swazi nde anakumana ndi mzimayi uyu nditi mtsikana uyu dzina lake Ma- maria shriver ndi journalist Ma- maria shriver oti ndi otchuka kwambiri ku, ku usa ndi azibale a achina president jfk john f kennedy amene anaphedwa kalekale uja ndi, ndi banja la anthu olemera kwambiri lotchuka lochita bwino kwambiri lonena kuti olo kungokwatira ku banjako zinthuso ziyendanso kwambiriso nde anapeza kuti anayamba naye chibwezi maria uja ngakhale Arnold yo amatchukachuka apa ndi apa amatchuka ndi tizibwezi kwambiri olo nthawi yomwe amapanga chibwezi ndi mariayo anali kale ndi tizibwezi tingapo tambirimbiri koma anapeza kuti anakwatirana naye Maria Shriver. Anakwatirana mu 1986 nde banja lonena kuti chifukwa choti mkazi yonse anali kuti otchuka ochita bwino kwambiri wa banja lolemera anapezeka kuti nayenso anali kale kuti zimamuyendera Arnoldiyo komano zinamsinthirano kwambiri mwazizo kuti penanso ukakwatira kuja kochita bwino kwambiri nawenso umasinthika umakhala no wapamwamba kuposa pamene unali ndi anakhala ngati no wafikapo eti nkupezeka kuti ngakhale anakwatirana ndi mariyayo amatchukabe ndi tizibwezi apa ndi apo amakhala ku nyumba kwawo anaberekerana ana angapo kenako anapezeka kuti analemba mzimayi wina wa ntchito oti azithandiza kulera ana kusamalira ku nyumbako dzina lake mildred baena mildred anali wokwatiwa ndipo amakhala bwinobwino ku nyumbako anali munthu uja onena kuti wantchito onena kuti amamudalira chilichonse ku nyumbako oti anakhala naye zaka zambiri analera ana ambirimbiri pakhomopo nde arnold amatchukabe apa ndi apo kuti ali nkachibwezi apo ali nkachibwezi apo koma zambiri maria amangozitani amangozikwirira kumapitiriza basi nkumakhala banja lawo kufikira arnold anapezeka kuti anasankhidwa ngati mukukumbukira anazasanduka governor wa ku california maria anali pambali pakepo kumpanga support chani nde anali ndi ana atatu kenako anali ndi mimba ya namba 4 maria ya mwana wa namba 4 koma zinapezeka kutinso nayenso mildred wantchito ujaso analinso ndi mimba nthawi yomweyo anthu eti kuberekera pafupi nthawi imodzi Ana awo anabadwa chaka chimodzi, mwana wa Maria ndi mwana wa Mildred. Mildred anali nkumagwirabe ntchito kunyumba kwa Arnold kuja zabwinobwino basi anabereka ana basi amatha ma activities ena kaya za kutchalitchi ma christening midalitso chani amamuyitana chifukwa choti anayamba kukhala ngati wachibale

kaya achokapo akakhala 2 weeks abwera koma zonse pakhomo mildred amatani amasamala ndi anapezeka kuti padatha nthawi cha mu 2011 maria anasintha zochitika anayamba kumakhala okhumudwa eti atu amakhala okwiya mpakana arnold kuyamba kumadabwa kuti ah, kodi maria mukumakwiya chani mpakana anthu anapeza kuti anapita kwa counselor eti the- therapist kuja kuti aone kuti chikuvuta m'banjamo nchani fo amayiwo akumakhala okwiya

anavomera kuti bambo ake ndi ineyo nkupempha chikhululukiro mwanayo wa mildred wantchito uja mwanayo dzina lake joseph and chimene anadziwira maria nchonena kuti pa ana onse amene ali nawo palibe amene amafanana ndi schwarzenegger amene amafananira ndi mwana wa mildred

pa ana onse amafanana ndi Schwarzenegger nduyuyu mpakana ndi Maria yemwe nkuyamba kuona kuti mm, mwanayutu mm -mm. mpameneno anafika kutani pofunsa and mmene amadzafunsamo amadabwa inali 20 eh, ina anali ali ndi zaka 10 mwanayo kenako inali 2011 mkazi ananena kuti Maria ananena kuti zambiri ndimangoyang'ana kumbali izi zokha sindingakhululuke mildred munthu oti ndakhala naye zaka zonsezi munthu oti ndimamudalira ndimamukonda kumasamala ana anga kutero kuti ndikachoka kupita ntchito mumapanga zanu ndi schwarzenegger ananena kuti iyayi kanali kamodzi kokha chanichani nkukapezeka kuti a mildred nkhani itatuluka iwo ali akunama sikanali kamodzi olo ndimati ndikamakonza nyumba ndikamayala pa bedi ndimati ndikuyala bedi langa chifukwa mmene munali mnyumba mwanga akangochoka maria ine nde ndi amene ndimakhala mkazi wake wa schwarzenegger nde schwarzenegger zinamuyipira kwa basi kuti nawonso a mildrednso akayankhulanso zonsezo anasiya kuyankhula naye mildred kuchokera nthawi imeneyi nde ndizonena kuti maria anakana kubwerera anakana kusintha maganizo anthu onena kuti anali ndi family yabwinobwino ana zabwinobwino anasokoneza china chilichonse mpaka anapanga file for divorce

wakabereka mwana mwanayo amamusamala amagwirizana naye amamukonda ndi wamkulu panopo nayenso anayamba amapanga za body building izo chabe kuti ana akale ana a mkazi wakewo a maria amakana kupanga naye ubale samamuyankhula samamukonda ayi alibe naye ntchito anayesera kuti adzikhala ngati pachibale koma ana enawo amakana nde zimakhala kuti zimamuvuta schwarzenegger kuti apanga bwanji pamenepo koma basi nanga atani koma poyankhula sabisa amanena kuti chilichonse ndapanga bwinobwino ndalimbikira moyo wanga kufika panopo ndakalamba nkupeza kuti ndinaononga chani